alex kamangira dzulo usiku anali ndi live yomwe inachitika ku tiktok ndipo pa facebook so inalipo ndipo kumeneko amayankhula ndi anthu osiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi katangale mdziko la malawi Ndipo achinyamata kumeneko anawapatsa mwayi oti akhoza kufunsa mafunso omwe ali nawo. Mafunso ndipo anafunsidwa. Komanso ndemanga. Koma ku ndemangako kukutu kwayankhulidwa zambiri. Ndipo takhalani tcheru mumve. Ndiponso mmenemo wafotokoza nkhani ya ati yomupulumutsa Namadingo. Wina anafunsa funso kunena, n'chifukwa chani simunamutengere pambali Namadingo? kukamufotokozera ndiye zonsezo wayankha. Komatu tisanayambe kumva mafunso amenewa tatiyeni timumve Dr Patrick Bande, the black teacher, iyeyu analinso pa live imeneyi ndiye mumve comment yake kodi akuti chiyani zokhudzana ndi Alex Kamangira kenako timve mafunso omwe anamufunsa Alex Kamangira kuti anayankha motani. Komanso muyesetse kuti video imeneyi muimalize chifukwa kumapeto uku kuli nkhani. zikuluzikulu zomwe muyenera kuti muzimve. kuli kuyankhula mosanyengerera komanso mosaopa. wawawawa um, dzulo usiku loweruka pa 4 um, april nthawi ya 11 koloko ku malawi tinali pa live pa tiktok live imene kunali mlendo a Alexious Kamangira yemwe anadzalankhula ndi achinyamata osiyanasiyana komanso anayankha mafunso anthu anadzipereka kuti anthu amfunse mafunso pa ntchito zimene akupanga makamaka zolimbana ndi katangale ku Malawi. Ineyo ndinayitanidwa ndinapangidwa invite ndi achinyamata enanso amene ndi okonda mbendera. Anandiyitana monga munthu amene ndimanena kuti ndine wokonda mbendera. Eti? Um, ndinayesetsa kuti ndikhale nawo ngakhale nthawi inali yosiyana mpaka ndinayamba kugona ine anandigwiranso kuti "U- kodi kodi next wangoti zii pa live paja eh tulo litayamba kumandigwera yeah but i stayed on kumvetsera mpaka ndithu ndagona mochedwa ndagona mma 2am after 2am mpaka kumapeto mpaka kuyankha mafunso mpaka iye uja kutsika um, funso loyamba anthu ambiri mwapanga notice kuti sindinapange sindinalankhule chimene sindinalankhulire ineyo ndimadziwa malo panga eti ndimadziwa um, you need to have some emotional um, intelligence eti kumadziwa kuti when to speak and not to speak komanso to understand what's going on eti situational awareness eti eh. ndiye choyambirira anthu ambiri sitimadziwa mm. ndili ndili pa pa pa social media pa ine koma ndis- ndisaname fans yambiri ku malawi sindimayiyaza bhobho eti um, chifukwa chonena kuti ndinachokako kalekale number one number two ambiri achinyamata ambiri amene atuluka ku malawi kuchokera mma 2000, eh, 2020 kaya 2000, eh, kumapita uku ambiri sindimayaza eti tikudziwana pa intaneti pomwepa ambiri eti so even anthu ena amene amalankhula pa social media ma influencers ena oti ali ndi ma followings aku- akuluakulu ine sindima- sindimadziwa kapena sindimadziwa eh? yeah, which is normal which is normal um, i know ambiri mukundidziwa anonso pano koma two years ago simmandidziwa ndikoziso mukuti uyiso ndiye utiso eh? so it's normal ndiye pa live paja kunali anthu ambiri oti sindimadziwa and uh, i said kuti no ndikhale kaye chete ndiwadziwe anthuwa kuti ndindani kudawo Ehe ndi anthu amalankhulana ngati akudziwana ndi kale ine I don't know them so I said anyway ndisa ndisadziyalutsepo apa ndingo- ndidikire ndimve kaye anthuwa kuti ndi ndani ndi ndani ndi ndani number one number two um, ineyo personally ndapanga analyze uh, Alexious Kamangila ndipo mwandionapo mwina ndapangapo share ma video ake chifukwa ndimamvetsera makamaka ku Facebook eti ndimakhala kwambiri ku Facebook ndiye amakonda kulowa live ku Facebook from first live yake yomwe ankala ankakalipa kumanena kuti I'm not a content creator kodi anthu mmaona ngati ndine content creator kuti ndizingokhala panopa wasanduka content creator Kamangila first live yake not long ago last month yomweyi mmene amabwera anthu akumufuna kwambiri kuti abwere aoneke aoneke anazanena zimenezo ine am not a content creator padakali panopa he is a content creator uh, and it's normal kwa anthu amene tili ku diaspora ndinazikamba kale kuti ukakhala ku diaspora chifukwa choti umakhala wekha most of the times you are lonely the only means ya iweyo to socialize and talk to people and express yourself and people listen to you imakhala with your phone with the internet with the microphone and the moment wazolowera wa live umakhala pa live daily n'chifukwa chake mmaona anthu amene tili kunjafe daily pa live eh, bwerani bwerani bwerani bwerani you just want to, to, to talk to people ndiye umakhala kuti wapeza njira yolankhula ndi anthu and umayamba kulankhula daily kamangila right now ndi daily pa pa pa the moment he's free i'm coming i'm coming it's like wapeza njira no yola- yochezera ndi anthu eh yeah um now what i wanted to say was ine i analyzed him ndipo ndinapanga i'm convinced with his story i'm convinced kuti this guy loves malawi i'm convinced 100% okay i'm convinced um and wayamba akupanga chinthu cha noble kwambiri fighting corruption ndi chinthu cha noble ali yense is affected by corruption ku malawi we are affected in whatever process Ah, ngati anthu amene inuyo muli kunja ngati mumapita ku malawi to try to process anything try to process anything and people re realize kuti wewe umakhala kunja you feel kuti koma amwene kunoko fanzi ikuvutika ndi corruption because you have to to give kickbacks everywhere everywhere everywhere everywhere ngati ulibe dzina iweyo if you are not known zikuvuta only people that are known ndi amene zimayendera even going to the hospital you need to know somebody right now you go to the hospital ka any service public service you need to know somebody so corruption imapanga affect wina aliyense okay so eh, ntchito yomwe ayamba kupanga kamangira ija it's very noble and anayiyambira ku malo kumene anthu samagwirako ku judiciary. People will talk about corruption mma ofesi kaya kuti ma departments a boma nobody will talk about corruption ku court. Iye anayiyambira kuti komwe kuja as one of them wa, wa, wa komweko. So what he did is a service to the nation. He did a service to the nation. That's what I realized kuti uyuyu zimene akupangazi ndi zoopsa komanso this guy is brave. So I respect him. Now He wants support ya anthu eti he wants support kuti you, you guys you can also fight you guys can also join the fight um, and I try to analyze to see kuti kodi if it's joining where can we join where can we help pamenepo pamene pamandivuta chifukwa choti chani he is passionate and uh, zinthu zimakhala ngati za personal okay kwa iyeyo zimakhala ngati za personal ndiye umati kujoina komano nkhani ya kumene kupita iwe umazazindikira eh komano nkhani yake ndi ya personal so if, if you put a voice umakhala ngati nawenso wajoina so personal you are attacking somebody personally you understand nchifukwa chake dzulo ndinapanga comment mwina cha kumapeto yonena kuti his intentions are pure komano i don't agree ndi approach ndi messaging that's what i- i- imandipasa it doesn't make me comfortable uh, approach ndi messaging because you can easily be mistaken and uh, don't blame anthu amene akumanena kuti ah waso angodana ndi anthu hey personal my jealousy chanja no no no don't mess, those people are not stupid those people are seeing the approach and the packaging

I will educate my followers to understand mmene money laundering imayendera. So I will educate you kuti mumvetse kuti oh, money laundering anthu amapanga chonchi chonchi chonchi. Ndiye muyang'ane mu Malawi. Ndiye nokha you will be seeing kuti oh, ndikazaona awa akupanga chonchi awa akupanga chonchi ndi money laundering. You understand? So that, that's what I will stick on doing. Um, I support him. He loves Malawi, you see me share some of his content. Hey, you see me share some of his content yomwe ndaiona kuti this is important I'll be sharing. Hey, um, where we can work together we work together. Hey, komano it's not a force kuti eh, tonse tizi tikhale mu army imodzi tizigwiritsa ntchito ngati um, tizigwiritsa ntchito method imodzi um,

Okay, zikomo kwambiri. Um, ineyo ndili ndi mafunso angapo. Hey. So ndiyambira kaye ndifunsa mafunso atatu. Then ndibweranso kwa nthawi ina. Funso langa loyamba ndi lonena kuti I have been following you pa Facebook. Uh, mmene imabwera case ya between you and um, uh, Amanda and then mmene mwatulusira ma post anu concerning anthu aku judiciary now my question is fight ya corruption iyi mmene unayambira ndiyonena kuti zonsezi zikatherabe ku judiciary because eh, ku malawi sitimapanga za mob justice so that means everything that you have been saying pa social media zonsezi zikuyenekabe kuti zikathere ku mukuona kuti mmene mwayankhulira za corruption ya ku judiciary is everything that you have been posting going to work through the same judiciary kapena pali nji- njira yina yomwe itagwiritsidwe ntchito kuti anthu amene akuyankhulidwa anthu amene akukhudzana ndi za corruption iwa should be dealt with choyambirira a Funso langa la ku judiciary limenelolo. Funso lachiwiri, mwakambapo za anthu ngati achina Patience Namadingo kuti munagwiritsanso ntchito chitsanzo cha m'Bible kuti anagwiritsa ntchito hule. Now you want anthu ngati Patience Namadingo aja muwagwiritse ntchito so that they should bring out anthu ngati achina Karim aja kuti agwidwe. Now my question is already Patience Namadingo uyu wayankhulidwa kuti abwere poyera kuti anthu a- ngati achina Karim aja a, agwidwe. Do you think kuti bringing him mmene mwamuyankhulira umu munthu uja abweradi kapena panopa even omwe ena amene analipo sabwera because mwa mwanena kale kugulu So even achina Karim aja ndiye kuti also they are talking to Namadingo because nanga si mwamubweretsa kale poyerayera. Would this not have been done kumbali ukuku? Ah, go ahead.

asapezeke kuti akugwirizana nazo zonena kuti he should I get, I get your point. I get your point. Yeah. yeah. The third question is mmene unayambira za posting zija kufika pano pamene tafika pano Are you considering opening a revolution? Because at the end of the day, apapa chonchi tikuyankhula ifeyo pa TikTok. There are other Malawians amene ali kuruwo. Anthu amene aja zinthu izizi sakuziziwa kwambiri. Kodi pali plan ina iliyonse ya revolution ina yake yonena kuti anthu a m'midzi aja they should be educated kuti kukuchitika chinthu china chake. Because at the end of the day, Nde yoti ingokhala ngati nyimbo ya pa social media koma anzathu ena aja ndi amenenso ndi anthu ambiri kwambiri. Kodi amene aja afikiridwa bwanji kuti aziwisidwe kuti kukuchitika zinthu zakuti zakuti and aziwe zomwe zikuchitika so that mkwiyo womwe tili nawo ifeyo amene tinapitako ku sukulu and amene tili pa social media ukhalenso the same mkwiyo mmene atakhale nawo anzathu amene ali kumamidzi. Because right now azathu akumamizi kuti tiafuse Alexious Kamangila ena saumuziwa nkomwe. So mafuso anga ndi atatu for now zikomo. Thank you very much for a very uh, important questions. Um, well, these questions are, are asked from a, a, huge conviction, so I can tell from how you're asking. Could you? You're very, you're convinced, and I think

And, and that, at, that, that, that, that uh, narrative um, uh, extends to the judiciary where the akunyoza judiciary yonse uh, and the, the people that are not paying attention or to try to listen to what I'm saying they go by that narrative akunyoza majaji eh, no, no, no, no, no. majaji amene ndanyoza ndinakamba kale sakukwana even 15 koma ku judiciary kuja kuli majaji ambiri and uh, i think dzulo nimakamba za kesi ya yusufu yusufu anapita ku koti i don't know ngati mukuziwa zimenezo yusufu anapita ku koti uh, mogwiritsidwa ntchito ndi a jk associates um, atapita ku koti dzulo justice kapindu wathamangisa wawo zakuti ag- zachamba okay so judgment yo ndikayiwerenga ngati loya What basically the judge is saying akuyamba kuwauza kunena za chamba ayi zopusa zanuzo ayi mwatitola eti mukuti when you read the judgment because anatenga kuchita kuwayika mkalasi ndikuwapatsa malamulo kuwadyesa lamulo ndikuwauza procedural law timatere timatere timatere we can have another day where we can discuss this but this is the judiciary swenga this is the judiciary so mukamanena when you have also majority of the judiciary i don't know if umacheza ndi anthu akukhoti olo ngati sumacheza ufusi- upeze nzako wakukhoti uh, ukuoneka kuti you are very eloquent lady ukhoza kucheza ndi lawyer uh, nkumpanga convince kuti akuuze zimene zikuchitika ku judiciary uh, olo kucheza ndi magistrate olo ndi judge amene ndikumvesa kuti The Kamangira movement, as you put it, the Mike Kamangira cyclone has done so much changes ku judiciary. Uh, let me conclude by saying kunena kuti majaji amene ali abwino ku, ku, ku judiciary, ma judicial officers who are in majority are very happy with what I'm doing. I can tell you that. Iwo aja ndiwapulumutsa mu nsanga za uh, corruption ya achina chikopa because achina chikopa aja amapanga control the judiciary because they run ndi deputy chief justice as a deputy chief justice ndi president wa wa wa wa, wa um, wa supreme court it means appeal iliyonse imafikira mwa iyeyo iyeyo amaganiza amapangano decide kuti kesi ndipanga ndine kapena ndimpasa kapena ndimpasa nduyo komano the last two years chikopa wapanika kwambiri wapanika ngakhale ali chief ju- self- deputy chief justice akukanika kupanga zinthu chisanzo swenga ah, you should need to, to open your eyes because you are a very intelligent lady komano you should not limit your information zomwe ndimakamba za cnn iran america war and all that and Vietnam War kuti Vietnam War inakhala kuti inamenyedwa lerolo bwezi anthu titaziwa zambiri America sikuti inawina tikamaonera maviete mafilimu amaviete maviete amaonesedwa ngati kuti they lost that war but actually they, they, those people won the war anthu aja anathawa kaya but eh, Hollywood made it look so kumalawi kuchakateo controls the Hollywood the narrative is controlled but anthu aja ndawachekacheka they are bleeding Pay attention, open your eyes. The judiciary is bleeding. Anthu amene akuba ku judiciary zinkhala zinkhalamo zanthu zoyipa zigawenga ndamaliza amene achawo and you will see the rising of good judges because they need the masses. I'm a good judges as a good atuluke. They need the good judges to come out. Um, The law protects us, and the law, the constitution, speaks what we want as Malawians at every moment of our lives. It's a living document. So the, when we talk about the judiciary, it's an institution, an institution based on law. Ndichi chinthu chimene chinapangidwa ndi malamulo and malamulo ali mbali yathu so olo utakana khazo kuti

in the last 5 years or in the last 4 years. So from 2022 to 2024, check out activity yake mmene amapangira pa social media then check out activity ya wapona kita from 2024 nditangoyamba kunena kunena kuti wapona kita is corrupt check his, his activity he disappeared he reappeared atalemba atayika post pa facebook yokhuza uh, finance bank kuti awina mlandu wa finance bank Janjanja anayika chithunzi cha iyeyo uh, cha uh, senior counsel Modecai ndi anthu awiri anthu awiri amene and then he disappeared again he appeared again ma social media platform nditayambana ndi ndani uyu nditayamba kukuwuzani za asitiking ya ya ndani uyu uh, chisambere akukambirana kugawana nene anyway there are all sorts of things but okay so akuba akumalawi so ndakupanda nzeru eti clan yawo amachita kuionesera andikatewo yawo imachita kuoneka kuti okay awo amapanga chakuti awo amapanga chachachacha ndi mbava zopanda nzeru Zisi- they are not uh, they are not creative and the reason why they are not creative is because we are not a, a, an active citizenry i think ndakuyankha mwa dongosolo number two patience namadingo so patience namadingo tikufuna timpulumuse kuti athandize dziko koma sitikumunyengerera hello siti kuti sikuti tikumpembedza we are giving him a chance so it's within the law for someone to say ineyo ndine chigawenga komano ndikuthandizani kuti mugwire zigawenga izi its within the law but ndi mwayi umene tikumpatsa iyeyo ndamene akuyenera kuti he should jump for the opportunity so ife sikuti tikumunyengerera because achina kalimu aja they are gone those guys okay panopa atha mutha umaona ngati kuti sindikwapa inu anthu simudziwa kuti you don't pay attention you don't even investigate zinthu zandikankule mumangokhala phee wait for alexis to speak again you don't take initiative to follow up on these people that's the mistake and i've said it before in 2024 ndinakuuza ndinena kuti martha chizuma anali ndi zofooka zake koma did not fail iye uja kwake anapanga it was inuyo amalawi amene munalephera you failed and you failed martha chizuma and you amalawi mwayesetsa achinyamata inuyo mwayesetsa kuti mundipange fail koma ine sizitheka chifukwa kuti panga wina wina kwawo kukhala kuti ithera mapenati ndipo mapenati akamatha ndikhala ndawina ineyo hallo wina kwawo kukhala kuti achedwetsa angochedwetsa ku- kupambana kwathu koma iyi so namadingoyo zonena kuti ah, how can he support us pamene mukumunena mwabweretsa pambalambanda he sitikumunyengerera we are just giving him an opportunity sitikumunyengerera and ndinadza pangozi yake ukunena zokuti ah bwanji simunapite naye pambali kukamuyankhulira pambali Ii, ndi zachibwana the corrupt people with all the money they have ndizipita ndizikakambirana nawo pambali mutu wanga sukuyenda because and they can offer me 2 billion kenako ndiziona mapost ndapanga post anthu akunditukwana hey chitsiru iwe ulibe kalikonse ndikhala ndikatenga 2 billion ka ndanena kale kuti nawo ndine bribe imene ndingalandire singakhale ya 60 million imene mukunena ndinu anthu opusa kwambiri kumaona kunena kuti how i've taken i've grabbed malawi by the balls

sindingamapezeke kuti basi ndikulandira 2 million nkumati ndili mu corruption Ii, chibwana chimenecho kani ine if i was corrupt komanso inu if i was corrupt ndi- ndionetsetsa kunena kunena kuti ndituluke bwino basi kuti even system ikafuna kuti indimalize isandikwanitse ifike ndikhala ndi zida zokwanira money in africa It saves you even uh, it saves people from getting justice. But when God says enough is enough, when nthawi imakwana yonena kuti even ampinga njira anakagona kuchichiri uh, uh, for, for months you know anakagona for more than a year mpinga njirapo ati ai iziwi what are you talking about um, ndimafuna kuyankhapo pankhani ya namadingo kuti sindingawapitire anthu amene aja kumbali chifukwa chonena zoti chimenecho nchibwana zili ngati zimene amanena m'baibulo kuti uh, t- thawa amanena kuti flight f- uh, uh, uzithawa chi- chigololo chigololo uzichithawa osati uzinena kuti "Ayi, ndi- ndikamenyana nacho ndikalimbana nacho Eh, the, the same way ndalama ndalama ukamachita kuiona kuti eh, anthu awa ndi chuma nde uzipita uzikakamba kuti ah, zimene mukupanga zitutenchende ah, ah, akuuza kuti ah, mwene atengana komanso ungoyamba kuyesa kupanga reach out kaya na Namadingo in a certain way akhoza kupanga leak out kupanga leak conversation nkuyi pindapinda nkhani nkukhala ngati kuti ndimakapempha kapena kuti ndimafuna kuwapanga uh, what we call blackmail kuti ah, awa amafuna andiuze kunena kuti ndikapanda kumpatsa ndalama andi- andinena pa platform so you also have to look uh, to look uh, into that the third question you're saying that revolution kuti when do you start the revolution kangati kangati what are you talking about The revolution started in 2024. Uh, you undermine the intelligence and the exposure ya anthu akumuzi. Anthu akumuzi panopa. Kodi tu mmene mmene imayendera system which this is what I've started. Zina zimafuna kuti ndizipeze kuti ndiulula zinsisitu zamene zikukhalira zinthuzi. Koma ndiyesetsa kuti zinsisizo zizingokhala zoti mukhoza kuzidziwa zina zimene simungazidziwe. panopa kodi anthu amene amatchetcha m'manyumba mwanu mukakhala mtauni nthawi zonse ndi ndani simesa ndi am- akumuzi amene amakulonderani m'manyumba mwanu simesa ndi anthu akumuzi azimayi amene amachapa ah, zovala zanu komanso amasuka mbale zanu m'manyumba mwanu simesa ndi akumuzi kodi azimayi amene simumayankhula nawo pa, pa whatsapp Azimayi amene aja ali pa Facebook kaya they are busy watching anthu akumuzi they are talking about anthu amene akuonera ma pri- ma live anga ndife ake ndinapangidwa force kumayankhula chichewa kwambiri chifukwa choti nkhani zija ndizovuta sizophweka kuziyankhula mchichewa by the way koma ndinayamba kusintha if ndinadziwa kuti ah anthu amene akumvetsera zimene zija ndi all, all ages eh? anthu maloya akubawa makolo awo akumvetsera ka and amayimbira foni iyi mwamvera kamangira eh, osaziwa kuti ah, mwana wanu akuba Eh, there have been times where ku- lawyer onera kuti ndindi kumuza kuti ichi ndi chimbava chapita kwa makolo ake makolo aja ndikumuvutitsa munthu uja ndikumuza kuti kamangira chani iyo chomwe nati akamangira ndizanga ayi ndiyankhule naye lawyer uja ndikundimbira ine kuti ah lawyer uyu akundimbira bwanji uzapeza kunena kuti uh, mai ake aja ndi sapota wa cause iyi thats how god works uzapeza kuti chimunthu chakuba then then then then ndineyo ndikulephera kuzigwira pakamwa ndimazafunsa penapake kuti amwana wanu amati chani za corruption mwana uja amazaitenga foni ndikuidula anyway uh, over to you apasapezeke munthu wofunsa mafunso atatu kapena folo chifukwa timve kuti tikulepheresa anthu ena

ambiri need to be educated on the things that you are doing that's why ine ndimafunsa za revolution kwambiri because we can assume kunena kuti people know and um, anthu ena mwina akuziwa chifukwa cha anthu koma uh -uh, let's not assume it should be out there and they should be educated so that they know exactly what is going on because mwakambaponso apa kunena kuti anthu ena amene tili kunja kuno we are not helping you tili ndi kuthekera kunena kuti titha kumachita ma go fund me ti tipereke ku um, uh, ku forum yanu mm? so if we are to do that then on the ground chinthu china chake chizichitika and tizichiona kuti chinthu choti chikutani Kangati, chikuchitika. kangati, I know Sizikuyenda. it's a long it's a long process koma mmene yayambira apapa that's why ndimafunsa kunena kuti zinthuzo zikuyeneka kuti ziyambike ndithu zikomo yeah mangofuna kungoonjezeraponso zimene wanenazo kunena kuti ineyo mbali yanga i've overdone it and I, i continue to overdo it ndi inuyona amene mukuyenerano mutenge zinthu zija muzipitiriza inenso ndi ndikafikire munthu nayenso wa kumuzi ine zimene ndayankhula zija inuyo muli ndi abale kumuzi auzeni abale aja raise and i've made a lot of statements in terms of how we, we move forward the revolution has begun akuluakulu akuluakulu muli apa ine yanga ndi statement that is not a question uyuyu munthu uyuyu uyuyu alex kamangira sizinachitike ku dziko la malawi kuti munthu achoke kumphika kwenikweniko nkubwera kumazayankhula zomwe amayankhula zomwe akuyankhula day in day out musaiwale dziko lina lililonse lotukuka limayang'ana judiciary limayang'ana ndipo ndi anthu amene amakhala akupanga steer dziko komwe lidzilowera lidzipita munthu uyu amafunika timpange support nanga tikufuna change nthawi yake ndiye ndi inoyo munthu wakenso ndiye ndi uti ndi ameneyi uyu uyu alex amene ofuna kumpanga support zochita zathu, mayankhulidwe athu, ndife anthu amantha. Timaoneka ngati ndife anthu amantha. Sikuti ndife anthu amantha. Ti- Tilibe mantha. Koma imatisowa ndi platform. Ndiye platform iyi ndaiona kuti uyuyu munthu uyuyuyu tisakhale naye against. Munthu uyuyu ndofuna timpange support. Alipo anthu ambiri amene alibe substance okufuna pali amakufuna ma followers. Eh? Komano ine ndikupemphani our future depends on it this is it ndipo yesu uja ndiye ndi kuti wafikadi achina john jit we need to we need to inuyo mukuyenereka muzimvere chisoni inu ndi ana anu amene akubwera fourth generation azaona zowawa because of what you are planting, planting right now Mu- tikukhala pansi ndikumasekerera anthu okuba tikukhala mu comment section ndikumamutukwana alexis kamangira ndi wamisala this is alexis, alexis kamangira amene tikumunena mukapita ku nyuzi za malawi M- m- u- zaka zakumbuyozi mukafufuze chifukwa ndi kunyuzi kuja amasunga mukafuse who is alexius kamangira nyuzi za malawi mukatuluse mukamuona kuti wapanga nkhani zambiri alexius kamangira kundende mukafuse anyamata ambiri kundende athandizidwa ndi ndani lawyer wake alexius kamangira the very same lawyer wachokera ku judiciary lero wabwera poyera kumakuuzani amalawi wapona Kita ndiokuba ujeni ndani frank mbeta ndiokuba uyu ndiokuba inu mukuti akuwachita nsanje akupangira nsanje wina aliyense now let me tell you this amalawi Akamanena kuti nkhondo ndi anansija ndiye ndani? Mukamamuona Alexious Kamangira muziike mumtima mwanu kuti ndiye nkhondo ndi anansija ndi Alexious Kamangira. Anditchule olo ineyo I have nothing to argue. Ngati ndili ndi malisiti olo ndikuona kuti akundinamizira bring up inuyo back up yanu concrete evidence. Pitani ku khoti. Iyeyu wakuuzani a Malawi tikuberedwa. It's not his responsibility kukatenga ma civil.

Ah, kuthokoza kwanga kupitirira ndi kupempha kuti ukuku usakhale komaliza anytime tikakufunaninso next week mwina kaya ndi other week tidzakupemphaninso because it seems kuti zambiri zoti zikambidwe zidakalipo okay ndingofuna ndingopempha ndingopempha nawo pang'ono tandikwezereni anko jp ma moderators tandikwezereni anko jp akamaliza kuyankhula mchipido azayankhula anko jp What I would say ndi kunena kuti amalawi we don't need to say kunena kuti kodi iweyo kamangira utithandiza bwanji kamangira watithandiza kale kamangira wadzuka ndi kukuwa amalawi wakuba uyo chimene timapanga ndi chani tikamumva neba akukuwa kuti wakuba timathamanga kuyang'ana what we should do kumuthandiza neba wathu so kamangira ntchito wayigwira kale koma inuyo amalawi inu ndi ine kodi ntchito yathu tikutani basi mukabwera pa peji paja mukungopukusa matako Mukuwaonesa amalawi ena mufuna amalawi aziona matako zachani ana athu kusogoloku adzadya matako tatiyeni tigwilise ntchito muli ndi ma inuyo you have ma mic you have the mic anthu mukamanena kunena kuti eh tipanga bwanji swenga asked a very good question Don't question, give me a chance. Uh, Swenga asked a very good question kunena kuti anthu akumuzi tiathandiza bwanji come on guys Anthu akumudzi they are already been helped chifukwa pa ma page pathu paja tili ndi anthu amene aliyense amachokera kumudzi kwawo. Kumudzi kwanu muli ndi mfumu inuyo. You are the one who can use that mic. Communicate ndi afumu anu. Tell them kuti kumudziko tauzeni anthu kuli nkhani yakuti yakuti. Judiciary yathu anthu akutibera. We all need to rise. The statement I wanted to make is every Malawian, every youth, you are not going to wait kumati Kamangira atimenyera nkhondo. The youth we sit down and wait kumati Bon Kalindo atimenyera nkhondo. Ndiwe youth uli ku army. Anakupasa mfuti, it's time to disobey. Bwana wakoyo amadya ndi andale. Bwana wakoyo akuwapembedza ku judiciary. Iweyo kaya uli ku police, it is time to disobey. It is not time to ask Alexius Kamangira. Kumati kodi ndiye mutithandiza bwanji? Help yourself. Inu ndi ine tisamulirire Alexis Kamangila watiuza what to do. He's mentioning the people that we have to hold accountable. Pamene sitikumva ndi pati. Mafunso anu mwafunsa koma ine um, ndisakunamizeni. I'm not impressed. I wanted to see anthu amene mumva. So panopo ndiye ifeyo we are in. Ifeyo nde we want anthu awawa out by monday what can we do tifuna judiciary ipangidwe shut down ife aa mesa akupita kumene kukatseka because we are the government we are the people mwamva amalawi we are the people chikopa akudya mnyumba mwake we have people in hospitals that doesn't have food kumamidzi kuli anthu amene akugona ninjala no food in their pots it's not about us Ndiye mukamamva kunena kuti mayi amene uja amatukwana, ndimatukwana ndikufika potchula mapwala because I am sick and tired of the criminals sitting in the offices of Malawi government. That's our government. You get my point? That is our government. Anyamata aku Malawi don't fail us. Muzibwera ma comment section ndikumangotitukwana. Zimatatu zakozo zimatani. Zimatatu zakubera ni hotelo.